ọka ọ dị ọka ọ dị na-ekwukwa okwu ọ ka o mere ebe anyị nọ tata bụ be chief patrick chidolue nnabuenyi na Neni onye anyị ji biri na abuja ka ọ bụ this month ka o celebrate his 63rd birthday so anyịnwa bụ ndị Umudioka wee nebe anya castịa anya anyị back 20 years ago to 30 years ago wee fụ uru ya bụ nwa amadi a baalụ obodo anyị a na-akpọ Umudioka Neni the first mmiri ya gbapụ sesasịrị onye ọbụla gọọmenti emenwero ka o mere about uh, 25 years ago since then till now he has been in one project to another to our community m sị na obi m dị m polina polina ọ bụrụ ọ ga-abụ understatement because onye anyị na-celebrate today bụ the pillar of hope in fact when he say that uh, the highest investment man na-eme in life bụ god and your wife the third person anyị ekwube ya bụ nnabuenyi onye anyị nọ na- na ngwuru ya taa or somebody like the kind of person he is if just put a call across nnabuenyi nwere ike ịfụ your call ọ bụrụ na ọ dị so busy that he could not pick your call at that particular time in moment nnabuenyi will call will return that call chi aga eji ọ return that call so if if the simplicity in him the the the humility in him despite the the the the, the kind of person he is ọ nnukwu mmadụ abụọ ka anyị na-amị ya ka anyị na-ete okpu he's a big shot in town elotere m ekpere di m Rafael Anyaka na-ekpebe oge ụfọdụ ụtụtụ etu a o nwere ike ka na-alahụ ụla mụnwa na-akwado ọrụ n'ụzọ ụtụtụ m bata sị ya dadi na m akwadochakwana na m afụbana ọ sị m sekpuru ana ka m kpeere gị ekpere o nwuchikwara anya ọ sị m na ife a na-ayọ chukwu bụ ọ kọ anyị nya akọna onye ya-enye anyị ihe kọ anyị nya akọna onye ya-enye anyị so wee bụrụ ya bụ ekpere anyị na-ekpe chineke ekwena ka ọ kọọ onye ya-enye anyị

Nnabuenyi ma nke ụmụ ya ma nwunye ya n'aka m ka ha gụbọbụ ihe niile target enyere m mụ surpass ya target m by millions leta so much ihe ndị nọ marketing na-apụ ilo eleta hom mụnwa nọ n'ime chiki strong group leta more than double nke ha

onye na-abụ nwanne m maka na ndị ọ na-akpọ oku akpọọ oku n'ebe ndị nwere isi ọ za ọ bụrụ na ọ kpọọ ọza m sef ze ka ụbọchị dị mana onwe na ya gbajekwu n'ọya one mma one mma onye mụ na ya jere bụ ọdụ na mkpa jijebe ya

kelee onye isi maka ya were bịa akọcha okwu onye na-adị ka ya Nnabuenyi sị na onwere ihe dike ji ọgụ eme hmm. okwu Igbo ka ọ bụ na onwere ihe dike ji ọgụ eme ma anụrụ ọgụ ma anụghị ọgụ hmm. na dike dike andị nkọwa okwu a bụ na he is a peacemaker onye ya bụ abata ebe a na-anụ ka egbuo ka egbuo ka egbuo ka egbuo ọ sị ji nwayọọ ji nwayọọ si ji nwayọọ kwuo ihe dị otu a na-akọ ụkọ ebe ndị ọgaranya nọ o nwere ọgaranya ya bụ ị ga ya anya iwuo hmm. sikwuo na nkwu hmm. a sị na ana adịghị mma bụ uru ndị nze eziokwu mana onye nke a bụ na iwegota ka iwegoro ya ọ sị jiri nwayọọ hmm. Nnabuenyi has developed a concept

is more of he should be a subject of research work. That is the truth. Ọ bụ na ịmabụ ndị Igbo na-aghọta the concept of personality. Nnabuenyi should be because ọ bụ na the Harvard University nwere ike ịnọ bido research ha